Ah, ndewo gị ọma na-ege m ntị ụtụtụ ọma Ah, biko enwere m ozi m chọ izitere gị n'ụtụtụ a maka na a na-adị a sị na agwọ ofu onye fụrụ na-aghọrọ ya eke ihe a wee bụrụ njem m je na Odolu ọ wee bụrụ na ndị Odolu na a na-agba nkwụ a na-agba nkwụ m che ma ka agba nkwụ ka ndị Igala na-agba nkwụ m wee bazie ọ bụrụ na a na-agba nkwụ ka esi agba nkwụ nwaanyị n'ala Igbo nke dịkwa nke ju m anya bụ na ndị a bụ ndị Odolu na-asụ igbo eche m m bata dị ya ka nụ asụ ma ama ha asụ dị iche ọ bụ na ndị a bụ ndị Odolu na-asụ igbo m wee play gị this video ka i nenekene ka ị malụ ma obodo a na-akpọ Odolu ha bụ igbo ka ha bụ Igala maka ọ na-eme a bata social media na-akọ akụkọ ụfọdụ na-akọfusi akụkọ mee ụmụnne anyị kwesịrị ịbịa nọnyere anyị a na-akpafusi akpafu biko were oge gị nenekene vidiyo a m na-eplayelụ gị na maka ndị Odolu ịgba nkwụ nwaanyị e me na Odolu traditional wedding e me na Odolu e, nwaanyị buru nkwụ na-achọ di ya onye ndị Igbo si agba nkwụ i gee ntị na background ka ị nụ asụsụ a na-asụ i gee ntị na ụmụ nwaanyị bịalụ ya bụ mmemme ka i gee ntị malụ ka ha si eme ọ na-eme a na-ekwu okwu na Igbo nọ mba dị iche iche onye na-akụ a na-agbakasị ya arụ mana onye doro anya onye jụrụ ihe onye doro anya bụrụ ihe ziri ezi maka na igbo bụ mba gbalụ mgbọrọgwụ na ọtụtụ ebe dị iche iche ọ bụrụ na Odolu Odolu dị na kogi steeti ọdọlụ dị na Igalamela Odolu local government otu n'ime ndị obodo e nwetara ndị igbo ebe ndị igbo na-asụ igbo mana m chọ ka i nene vidiyo a bụ ka ị were ntị gị were anya gị were anya gị nene malụ ma e nwe obodo na-agba nkwụ nwaanyị e buru nkwụ na-akpagharị ọ chọba di ya ọ chọba di o bunye di ya mmanya di ya ṅụọ biko vidio a nenekene ya anya ọfụma just take a moment to watch this video i nenecha vidio mara na ozi a na-ezi bụ maka ka ị mara na igbo abụrọ sọ na south east ka igbo nọ na igbo nwe ndị nọ na kogi nwe ndị nọ benue nwe ndị nọ bayelsa nwe ndị nọ akwa ibom nwe ndị nọ cross river nwe ndị nọ edo steeti nwe ndị nọ delta steeti nwe ndị nọ rivers igbo gbana na 13 states na na na naijiria ọkwa ndị akara n'anya n'ọchịchị steeti mana nke a dịgoro na mpempe ihe m na-ekwu okwu bụ nke a jere na Odolu wee jefuo ebe a na-agba nkwụ nwaanyị ndị igbo bikonu kee ndị na-agba nkwụ nwaanyị e nwe ndị ọzọ na-agba nkwụ nwaanyị na-abụrọ ndị igbo e buru nkwụ ọcha e, wetara di ya achọba ndị igbo ọ ya anyị na-ekwu okwu ya biko nenekene vidiyo a tụsara m ozi a ka anyị malụ ma ozi a ga-aba ụmụnna anyị ntị ndị nọcha n'obodo a ndị ka fachiri ntị ha ndị a ka na-aghọri ndị ka nọ na isi maka enwe ndị kara na ya bụ obodo mana ịjụ ha ajụjụ ha na-akọ na ha bụ igala onye na-asị na ọ bụ igala ya sụkene igala onye na-akọwa na ọ bụ bini ya sụkene bini onye na-akọwa na ọ bụ ijọ ya sụkene ijọ ị na-asị na ị bụ igala mana ịmaghị asụ igala your culture festival gị tradition gị bụ igbo biko na-elekiri vidio a biko anyị n'elu anyị n'isi ya